Ife a Dreams Media timakunyadilani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno.
akuluakulu pali nkhani ina yake ndifuna ndikambe nanu amalawi ife tonse ndi amalawi and tikakhala mma facebook mu ma internet mu ma tiktok ndimafuna kuti tonse ti- tizipanga zinthu zoti tikumvana tizipanga tiziunikira zinthu zimene zikuchitika ku malawi kwathu kuja akuluakulu have you noticed kuti peter mutharika wangopanga point appoint mwina ma ministers 4 koma dziko likuyenda bwino now chimene tikufunira ife ma ministers ambiri ndi chani mwina mundithandize pamenepo because ine ndikuona ngati dziko likuyenda bwino sindikufunanso ma ministers ena because chimene chimachitika mma countries panopa ndabwera ndili ku kwina kwake outside of france ine ndaona kuti apm asapange appoint maministers ambiri chifukwa chakuti maministerial positions awa timangolemeretsa athu opusa dziko mmene likuyendera pano paine am happy with it dpp yayamba kuyendetsa dziko bwino chifukwa choti kulibe ma ministers ambiri tiyeni tikhale ndi ma mps koma ma ministers iwo achepe chonchi mmene akhalira apa apapa chonchi kwinako ak- now ma ministers amene sanapange appoint ma ministers kukhale ma secretaries to the state

ndi mmene ndikuionera ineyo now tikakhala ndi maministers ochepa it means kuti sitikupanga strain government sitikupanga strain ministry of finance what we are doing is ndi kuti ministry ya state ija izipanga allocate ma budgets directly to the ministry of health through the departments osati kugwiritsa ntchito minister ndiye amene ujayo afune njira yoberapo abe chani chani i mean tama tatiyeni amalawi tiziganiza ma secretaries aku ma ministries aja ndi anthu ofunika because ndi ma technocrats ndi anthu oti anapita ku college minister atokhala oti alibe degree koma ngati ma technocrats ma directors ali ndi ma degree ndi amene tikufuna ifeyo Le- let us make ministerial position izikhala ceremonial but not important isamakhale lo- lo- you know, position yofunikira kwambiri because minister samapanga decision ndi munthu mmodzi amene amangopanga he will just sit there ma technocrats pamusi pake anthu amagwira ntchito koma kumalawi kuja sinanga tikufuna prestige tikufuna ulemu ndi anthu ena aja amafuna azikhala maminister no

koma dziko likuyenda bo inflation yapanga boom reserve bank is telling you kuti the, s- the system is working the streets are going to have forex kulibe zoti muzikanika kutenga kadi ya banki yanu ndikukagula katundu ku south africa mubwerese mmalawi zinthu ziyende bobo mukafika kumene kuja mapa- makadi sakugwira ntchito Kuganiza kumene kuja kukwatha amalawi ndikuzeni. Ndeno pano pane ndingonena kuti can we focus now za ma minister ena zina zitayeni mmene ilili boma panopa it should be like that musabweresenso ma ministers ena mungopanga crowd eh,

bring in too many ministers oti anthu opanda pali minister wina wake ku malawi anangompasa uministry anakapangisa hair transplant ku turkey mu mcp muja iwe focus yawo ikakhale ku- kukonzesa dazi you understand what i'm saying ife ndi anthu oti tinaphunzira sukulu timadziwa what we are talking about its not like kuti tikungoyankhula yayi ndi anthu amene sanapite ku sukulu samaganiza yayi ndi amene amaona ngati kuti tikangokhala ndi maminista zambiri ndiye kuti dziko likuyenda no taliwoneni dziko lathu panopa likuyenda bwino koma ndi maministers ochepa tatiyeni tichi- ti- ti- tizisinthe zinthu amwene tikuyamikireni komanso kukuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndi ife tidziyendera limodzi kuyambira lero mpakana masiku omwe akubwera kusogoloko timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi tapangani subscribe like comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu